na-adaghị ka a na mgbe eze akụ were akpọpụ ụlọ na-ehihe nke a ekwentị nke a bịara abịa bụ ndị ụmụnne anyị a

eke kere enigwe kee ụwa anyị na-akpọku gị wee na-enye gị ekele na ndụ na arụ ike i nyere anyị ọ zụwe gị na anyị agbakọ na mgbara obu be eze agụ be basili eze agụ n'ụbọchị taa maka ihe ime mmemme dị n'isi alụmdi na nwunye nke ndị ọgọ anyị jiri bịa chukwu anyị na-ekele gị ime ka anyị nọdụ ebe a n'arụ ike na na ndụ wee na-ekelekwe gị n'isi ndị ọgọ anyị bịakwutere anyị ha bịa n'udo a sị mgbe ha ya-ala ha ya-alachiga n'udo na ọṅụ wee na-ayọ chukwu ndụ na-ayọ arụ ike wee na-asị na ọnọdụ ọnọdụ anyị taa ya abụ ọnọdụ ọma ọnọdụ mmiri ka o ji abụ onye ha arụwa ọnọdụ ọkụ wee na-akpọku chukwu na-asị ya biko bịa n'ọnọdụ a ọkwa ndị nna anyị ha melatara ya wee ruo anyị aka anyị sị na ọ ya amịta ezigbo mmemme bụ ihe ọma ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ihe akụ akụ ihe enwe enwe ogologo ndụ arụ ike wee na-asị anyị onwe anyị nọkwa n'ebe a ndụ anyị adị ndụ ezinụlọ anyị ndụ ụmụ anyị ndụ ndị nwunye anyị ndụ obodo anyị niile dị iche iche wee na-asị ụbọchị njọ ụgwọ ji hapụ anyị ama ọ bụ anyị ama anyị gbara mọha lara mọha akpọkuo na ndị bugatara ala ụjọ na-eri akpọkuo ya sị ya bịa ọkwara ụzọ egbu na abịa bịa n'ọjị eze nwa ahụ bịa n'ọjị eze anyị bịa n'ọjị basil anyị akpọkuo gị matin anyị akpọkuo gị ọkwa na mpete gị ka anyị nọ i so na ndị ichie kpọkuo elu ma sị ya bịa kpọkuo onye nwe ala kpọkuo ụmụ ọgbọ dị ha atụ kpọkuo ụmụ dị n'ala acha sị na bikonụ bịanụ n'ọnọdụ a ka unu tinye aka nkụ dị na mba na-eghere mba nri a sị ọnọdụ a ga-awụrụ anyị ọnọdụ ihe ọma o ji amịtara anyị ezigbo mmemme ogologo ndụ arụ ike mmekọta nwanne na nwanne wee na-akpọku chukwu bi n'eluigwe kee ụwa sị ya bịa gọziere anyị ọjị a ka a taa ya tata ndụ tata ịhụnanya tata ọganihu na mbuli elu wee jere ya ozi n'aha kraịst onye nwe anyị

ife m ji wee kwụrụ ọtọ ka m respekt ka m nyere ka m nọkwazi adị ka ndị Igbo si eme eji m afa Chineke na-asị unu daalụnụ anyị ata na ata kpotuo ya kpotuo daalụnụ ugozi unu ebe nso nweta nye anyị mmaji kwu mmanya n'aha Jizọs anyị wee na-asị ọ ga-adịrịrị ọrụ ugwu ọ ga-adị ọrụ mma

anyị nwere nwaanyị ka ọ kpọrọ ndị ọrụ bịara gị fọ ya merezie ndị ọdachi kpuchi ka ọ dapịa n'obi mmanwụ gbaa ese na na-eduje mmanwụ bịara ebe a na-eduje mmadụ mmanwụ ibi ya bụ ebe ife ife ọma- ọmụmatụ dị ọ ya bịa ruo ajụ akịrị ya ebe ọ dị ọ sị na ya bidebere ebe dị etu a so na nke ise mụnwa bụ afa nke mụnwa mụnwa bụ chief nnamdi gabriel alaka onye ụmụduru oru ihite ihiala afa m ji chi ọzọ bụ nwafenna onye sị m bịa nwere ụzọ ebe a bụ nnukwu nna m mana o bihọ naijiria o bi amerịka ya na nwa- nwanne nwa- nwa- nke m tọrọ nwanne m nwo- nwa nwanne m nwoke bụ Nnamdi Samuel Alaka afa papa ya chi n'ọzọ tupu ọ nwụọ bụ Chief Omekannaya Duru Omekannaya stepfather ya bụzọ bụ nna anyị ncha niile bụ ọ na- ka anyị ha ebe a bụ ya sị m mụ jee mere nnọchite anya nna ya na ya na-ebazie m ozi dịka nwa ya bụ chief augustine ikemefuna alaka chinenye akụ duru chinenye akụ ya na osote ya bụ ụmụ nke sote nke sote ya nụ bikwa amerịka ọ tọ na ya bụ chief don alaka duru osimiri one n'ihiala so ọ ha nwa bụ mụnwa nọ ebe a nọchita ma ha nwa bụ ndị dị dịka nna dịka mana a sị nwata onye nna ya duru ohi na-eji ọkpa agbawa ụzọ ha sị m jee fụ na ihe nnamdi nwanne m nwoke nke obere na-eme na ọ gara etu a ya ka m ji bịa ebe a nụ
n'atụfughị mgbe ebe unu nọ kịta ebe a na-akpọ lọlọ ọma mana ụmụnna ụnụ bata n'ime ya bụ ụmụ eze anọ m then n'ime ụmụ eze anọ m o wee nwee lọlọ ọma bịa n'ime lọlọ ọma wee nwee ebe a na-akpọ isi achịna in general so ebe unu nọ kịta bụ obodo a na-akpọ isi achịna obu unu nọ na ya kịta bụ obu ndị be ezeagụ ezeagụ family so mụnwa na onwe m nọ ebe a bụ the chairman of Lọlọma Kindred so ekwesị m ebe m nọ amara m ihe m ga-ekwu ma m ruo ebe o ruru so etu o si dị ka anyị ghara abịa kpọba aha n'otu n'otu udo dịrị ụnụ ahụ nwata kwọcha aka Ndị ọgọ, papa nna, anyị na-ekele gị, na-ekelekwa ndị gị na ha agbapụrụ wee bịa ibu. So, ọ ga-adịrịrị ụnụ mma So, anyị wee na-ekwu anyị na onwe anyị nọ here now mee mgbe anyị je-akọwa onwe anyị one by one Mba. so mụa nọ here now mụa bụ ije ọ mụa bụ aka ji ọfọ na ụmụnna ya mụa bụ aka ji ọfọ so now and ebe anyị nọkwa n'ebe a kịta anyị nọ here kịta bụ ọ na ngwuru be Eze be Ezeagụ ka anyị ofu nwanne ka anyị chọrọ ilebụ ya ihe anyị fụrụ ebe a kịta ahụ ya bụ ofu ụmụnna ma ihe a na Ee, so now etu anyị si anyị si anyị si nọrọ kịta bụ ihe anyị na-eme kịta bụ ọ ihe a na-akpọ ihe izu n'atọ izu na izu n'atọ ọ gwara ọ gwara final one ka a bụzi lọlọ ọnwa

afa m bụ Nọnso Ezeagụ Otuigba Um, onye unu bịara ịnụ bụ my first cousin papa m bụ late barrister BCB Ezeagụ Godinobi ọ ya nwa nwụchaala wee nye papa Chinwe Kim so asị m ka a sịkwa unu nnọọ Um, obi unu bata bụ nnukwu obi nwanne anyị nwaanyị na-achọ ike unu tata bụ nnukwu ada n'obi a Um, anyị makwa ndị Ihiala because mama m bụ onye onye Ọkịja mama m bụ onye Ọkịja onye onye Uhuobo na Ọkịja so abụ m nwa nwadịana Ee, mgbe a sị na ụnụ na-abịa mgbe ụmụnna m niile zie ha a sị na Ihiala dị mma Ee, ọ bụrụ na obodo adịghị mma anyị asị unu mba etu a si nabata ụnụ ka unu sikwa etu a nabatakwa nwanne anyị nwaanyị yes ị ma na a sị na onye nna ya zi- ziri ohi na-eji ụkwụ agbawa aja Ee, mana anyị ma mkpọrọ na ka eji eje ọkọkọ nwanne anyị nwaanyị mkpọrọ anyị esibata Igbo na n'elu Ihiala anyị na-emekwa mmọnwụ anyị na-emekwa mmọnwụ Em, asị m unu nnọọ family anyị niile efu bụ ndị ada anyị ma ndị anụtara di a peaceful kindred ị fụ ka m si bata na-akpọkọ onye ọbụla na-abịa eme ihe niile e mee ọ gaa ọfụma asị na ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Jizọs.

ọdịbe oke dịbe ọgụ ndị ọ bụ na ya meghị etu ahụ mmadụ ihe na-ama ebe abụ ọbụla na ọka nwunye ya n'olu kama na nwunye m abụ na nwunye m oje ọbịa bụ na two days na m aba ọ na-asị m ma mụ jiri ya nwayọ ọka nne biko.

Em, Mobi, biko nwafee nna

so wee sị um, onye ọ nọ ndụ ka ya ma mama chi so mụ obi ihe a bụ ego one gallon ngwọ ekwesịghị ịga ebe ị ga-eji wee ndị ụkwụ ndị ndị ọtọ Then nke a bụ 10,000 naira ego e na-enye isi

ahịa asị ha ji ama ha zụrụ ụmụ zụta ụmụ ụmụ atụ ha anyị ekele ụnụ nnọọ anyị nwa na-asị mmadụ onye ka mmadụ adasịrị n'arụ n'ihe ala ama m na otu okwe nwa ntị ga n'ukwe m anyị nwa bụ na-asị mmadụ onye ka bụ nwa onye na-asị onye ka bụ ihe ahụ by the grace of God dị obi ya batara maka ọ ga-abụ onye adịghị bụ ogirisi na-agba mmiri be nna m nwanne ụlọ ga-abụkwa be nna m batago na eji m obi niile na-asị nwanne nnukwu nna m bụ Ọgọstin Ikemefuna Alaka Chinenye ahụ na osote akụkọ alaka na nna m dị

na ahụbeghị ote nkwụ ya chọwa na ote nkwụ anaghị agbaba anaghị abịa ebe ọ ga-agbara aka ọkwa ị na-aghọta ahụ na ụzọ ụzọ akwa tata bụ ụzọ mmiri

anyị ekele gị na mbara obube eze agụ baa gị be basiri eze agụ wee na-ekele gị n'ụbọchị tata anyị nọrọ ebe a ọ na nwa nwa anyị nwaanyị nwa ada anyị nwaanyị nwa a mụrụ n'obi chinwe nwa martin ugoji eze agụ ọ ka ndị di ya ndị Ihiala bịara bịa mee ihe n'isi ya n'ụbọchị taata anyị were na-ekele chukwu na-akpọku ndị mbụ na ndị egede sị ha bịakwa ọ ihe ha megatara ka anyị na-eme asị ụnụ bịakwa na mmanya ọkwara ụzọegbu asị gị bịakwa ṅụọ mmanya eze nwa agwọ bịakwa na mmanya eze anyị bịakwa bịa ṅụọ mmanya Chukwuma bịa na mmanya Eluma bịa na mmanya Ugoji Martin bịa na mmanya akpọkuo ụmụada nọ na ha akụọma nwaka ihe a kwadele ha agbakọ na anyị amaghị aha mmadụ nke anyị ama aha mmụọ kpọkọ nwa dọrọ udeakụ nwa ya abanye ha asị ụnụ bịa na-etebere ebe ga agbakọ ọnụ adị ala achị na eze gara achị na agba ọnụ biko lekwe n'isi nwa anyị nwaanyị uche igbo gara di na Ihiala n'ụbọchị taa a sị biko amịrị amị bịa mịara ya n'ogologo ndụ arụ ike na ihe akụ akụ ihe enwe enwe ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị a sị ojije ji eme ihe ọlịla ji eme ihe ebe ije eji ibe ejere tọ ha ji o ji eji ebe apụta a sị udo ya adịrị ya na di ya o ha ji amụ ụmụ zụọ ụmụ ụmụ zụọ ha o. na nnukwu ego na arụ ike wee na-asị ya ya adịrị